Hi na hardranganna, an bhfuil sibh go maith? Tá fáilte romhaibh isteach, físeán eile Gaeilge díbh agus téama nua chomh maith. Meas sibh cén téama a phiocfaidh mé díbh inniu? An ndéanfaidh mé éadaí libh? Ní dhéanfaidh. Tá éadaí déanta agam, nach bhfuil? An aimsir? Ní dhéanfaidh mé an aimsir libh, tá an aimsir déanta agam cheana féin. Cad eile atá fágtha? Tá an teilifís fágtha, ní dhearna mé sin go fóill. Cad eile atá fágtha? Rinne mé ócáidí speisialta. Tá a fhios agam go bhfuil an ceann sin déanta agam agus déanta agam go maith. Ach. Óicé, cuirfidh mé sibh ar an eolas. Phioc mé ceann inniu a bheadh sibh uilig sásta leis. Sea. Déanann sibh seo go minic i nGaillimh, i mBaile Átha an Rí chomh maith, téann sibh le bhur gcairde, scaití téann sibh le bhur dtuismitheoirí agus an rud atá ar intinn agam ná siopadóireacht! Sea, sea, sea, sea, sin an téama a roghnaigh mé inniu díbh, siopadóireacht, agus tá plean álainn agam Díbh tá mé ag ceapadh agus rachaidh mé ó thús go deireadh agus le cúnamh Dé fanfaidh sibh liom. Tá riail amháin ag baint leis seo, déanfaidh mé iarracht gan Béarla a úsáid. Beidh sé crua ach déanfaidh mé mo sheacht ndícheall díbh. So, Gaeilge ó thús go deireadh. OK, ar an nóta sin taispeánfaidh mé seanfhocal nua díbh, b'fhéidir nach bhfuil sé nua ach taispeánfaidh mé ceann díbh ar aon nós.

Hmm, cad is brí leis sin? Now, ní labhróidh mé Béarla ach cuirfidh mé an abairt seo suas díbh agus is féidir libh an míniú a léamh sibh féin. Sin an seanfhocal as Béarla. Now. Níor labhair mé aon fhocal Béarla ach thug mé cabhair díbh ag an am céanna. Right, plean agam. Casfaidh mé seo timpeall go bhfeiceann sibh. Seo focal nua díbh is dócha, annamh. Tá go minic ar eolas agaibh, téim ar scoil go minic nó téim ag traenáil go minic. Seo an malairt den fhocal sin, cosúil le mór agus beag, dubh agus bán, minic agus an malairt de ná annamh. An dtuigeann sibh mé?

An dtuigeann tú mé? Cad eile a bheidh in úsáid agam? Bróg. Bróg bheag. Bh. Bhuel, ar aon nós, tá siopadóireacht mhaith sa chathair. Sa chathair? Cathair na Gaillimhe. Cathair New York, Nua-Eabhrac. Paris. Londain. Is cathracha iad uilig. Mar sin, tá siopa mhaith sa chathair. Maith go leor. Leis an H, sin an gramadach. Pointe a dó, Is maith liom a bheith ag siopadóireacht. Nó, scríobh mé seo mar is minic nach gcloiseann tú an a bheith ansin. Cloiseann tú go minic Is maith liom ag siopadóireacht ach tá sé tábhachtach go mbeadh an a bheith leis ann. Is maith liom a bheith ag siopadóireacht. Maith go leor, ordóg san aer? Óicé, pointe a trí. Leanfaidh mé ar aghaidh. No, tá an ceamara beagáinín ait ansin, yeah, agus isteach arís, yeah, tá sin níos fearr. Tá ionad siopadóireachta sa bhaile agus dúnfaidh mé seo go bhfeicfidh sibh cad is ionad siopadóireachta ann. Sin ionad siopadóireachta i nGaillimh, sin ceann eile. Ceann eile, ceann eile, tá go leor cinn, ach is maith liom an ceann sin, wow! Nach í sin go deas? Sin ceann ollmhór. Níl an ceann sin i nGaillimh, an bhfuil? Baile Átha Cliath, atá mé ag ceapadh. Seo ceann eile. Cá bhfuil an ceann sin suite? Ní aithníonn mé an ceann sin ach an oiread, ach ar aon nós, tuigeann sibh mé. Cad atá i gceist agam? Tá ionad siopadóireachta sa bhaile. Cathair, sin cosúil le Gaillimh nó Baile Átha Cliath nó Corcaigh nó Nua-Eabhrac nó Páras nó Londain. Baile, sin cathair níos mó, cosúil le Baile Átha an Rí. Sin baile. Tuaim, sin baile. Baile Locha Riach, sin baile. An dtuigeann tú mé? Tá ionad siopadóireachta sa bhaile. An bhfuil ionad siopadóireachta anseo sa bhaile? Bhuel, sin ceist daoibh anois. Tá ionad siopadóireachta ann nó níl. Ceann a ceathair, Bhí an t-ionad siopadóireachta dúnta. Seo an t-ionad agus cuireann an T roimh I ansin, T roimh I, cosúil le an t-úll. Úll, is maith liom úlla, úll, á, an t-úll. Bhí an t-ionad siopadóireachta dúnta. Maith go leor. An bhfeiceann sibh sin anois? Tá súil agam go bhfuil sé sin soiléir daoibh. Tá siopadóireacht mhaith sa chathair, H, ansin chomh maith mar gheall ar an sa. Is maith liom a bheith ag siopadóireacht. Tá ionad siopadóireachta sa bhaile, cuireann sa H isteach ansin freisin. Bhí an t-ionad siopadóireachta dúnta. Agus sin an ionad, an t-ionad siopadóireachta, ba chóir dom a rá. An bhfuil an t-ionad siopadóireachta sin oscailte nó dúnta? Tá sé oscailte mar feicim custaiméirí. An ceann seo, an bhfuil an t-ionad siopadóireachta sin oscailte nó dúnta? Oscailte mar feicim custaiméirí chomh maith. An ceann seo, deacair a rá. B'fhéidir go bhfuil an ceann sin dúnta. Ar aon nós. Ní raibh sé sin ródhona, an raibh? Ní raibh in aon chor. Bhuel, a pháistí, bogfaidh mé ar aghaidh daoibh le beagáinín léitheoireachta. Sea, léitheoireachta. Fan go bhfeicfidh sibh. Tháinig mé ar seo sa bhaile, bhuel, ar Séideán Sí. Now, Máire Ní Ghallchobhair a scríobh é agus Peter Donnelly a mhaisigh. Tá siad an-mhaith. Mar a dhúirt mé, mar atá ar eolas agaibh cheana féin, is í Áine Ní Ghlinn an t-údar is fearr liom, ach déanann siad an-obair, an, an péire atá i gceist anseo chomh maith, sa leabhar seo. An Nathair agus na Spéaclaí. I gcónaí agus tú ag léamh, píosa nua, bíodh highlighter agatsa agus pioc amach an Ghaeilge nua nó an Ghaeilge a bheadh go maith a bheith ar eolas agatsa agus tú ag scríobh tú féin. So tá mé anseo, tá mé cosúil le iascaire le mo slat iascaireachta agus piocfaidh mé amach, piocfaidh, piocfaidh, piocfaidh nó roghnóidh mé amach na focail a bheidh áisiúil dom, a bheidh, ba chóir dom a rá áisiúil dom áit éigin eile. So mar a fheiceann sibh na caibidil, Is go deas iad seo a fheiceáil, caibidil, yeah. Caibidil 1, 2, 3, 4 agus 5. OK. Caibidil 1. Maidin Shathairn a bhí ann. Bhí Mamaí agus Daidí ag dul ag siopadóireacht sa bhaile mór, sa bhaile, an bhfeiceann sibh sin, bhaile mór. Bhí Mamó agus Daideo tagtha chun aire a thabhairt do na páistí. Slán libh, arsa Muireann nuair a bhí Mamaí agus Daidí ag imeacht. Tá súil agam go mbeidh lá deas agaibh. Agus ná déanaigí dearmad milseáin a thabhairt chugainn, arsa Cónall. Ní raibh aon bhricfeasta againn, arsa Muireann le Mamó. Ó, a chréatúir, arsa Mamó. An bhfuil mé ar an leathanach ceart? Tá. Ó, a chréatúir, arsa Mamó, ní raibh aon bhricfeasta agaibh fós? Isteach léi sa chistin. Tamall ina dhiaidh, is aoibhinn liom an ceann sin, Tamall ina dhiaidh sin, tamall ina dhiaidh sin sháigh sí a cheann amach an doras. Sháigh. Sháigh. Sin ceann deas chomh maith. Tamall ina dhiaidh sin sháigh sí. Sin chuir. Chuir sí a ceann amach an doras. A Mhuireann, a Chonaill, tá an bricfeasta ar an mbord, ar sise. Shuigh na páistí chun boird. Is maith liom sin, chun boird. An dtuigeann siad mé? Shuigh siad ag an mbord. Shuigh na páistí chun boird. Ach a Mham, arsa Muireann, ní fhéadfainn é seo a ithe. Ní fhéadfainn, sin ní féidir liom é seo a ithe. Is é seo an rud a thugaimid le hithe do Chócó an madra! Ó! Go bhfóire Dia orainn, arsa Mamó. Seans go bhfuil an ceart agat. Tá mo spéaclaí caillte agam agus ní féidir liom aon rud a fheiceáil gan iad. Táim chomh caoch le gandal. sin níl sí in ann aon rud a fheiceáil, tá a spéaclaí caillte aici. Caoch le gandal, tá mé chomh, tógfaidh mé an rud uilig, táim chomh caoch le gandal. Sin, féach, caoch, Ó, níl mé in ann aon rud a fheiceáil, cá bhfuil mo spéaclaí, tá mé chomh caoch le gandal. An dtuigeann sibh mé?

Bia madra a bhí aici agus tá sí tar éis babhla mór le bia madra a thabhairt do na páistí. Mamó bocht. Mamó bhocht! Is beag lá nach gcailleann sí rud éigin. Chuir sí a fáinne pósta uair amháin a chuir, a Mhuire, chaill sí a fáinne pósta uair amháin agus fuair Cónall istigh sa bhabhla anraí é, an bhfeiceann sibh sin? Fáinne pósta, sin ceann acu siúd, b'fhéidir. Uair eile chaill sí a huaireadóir. An bhfeiceann sibh uaireadóir Mamó? B'fhéidir go bhfuil an ceann sin, uaireadóir, her watch, a huaireadóir, his watch, a uaireadóir, agus fuair Muireann istigh ina cáca lá breithe é. Uair eile fós, chaill sí a hata, tar éis do Chonall agus do Mhuireann an lá a chaitheamh á chuardach Ba é Cócó a fuair é. Féach Mamó bhocht. So fágfaidh mé ansin é mar tá go leor leor ann mar a dhúirt mé. Rachaidh mé siar anois ar an méid a d'fhoghlamar le chéile tamall ina dhiaidh sin. Sin briseadh, tógfaidh mé briseadh. Ok, tamall ina dhiaidh sin, rith mé ar scoil. Nó, bhí mé ag obair san oifig agus tamall ina dhiaidh sin, thosaigh mé ag imirt peile. Nó, b'fhéidir, bhí mé ag léamh leabhair agus tamall ina dhiaidh sin, chuaigh mé ag siopadóireacht. Sháigh. Sin chuir, más maith libh. Sháigh mé mo cheann amach an doras nó sháigh mé mo lámh isteach sa cháca nó, an dtuigeann sibh mé? Sháigh. Maith sibh! Chun boird. Bhí ocras an domhain orm. Rith mé go dtí an chistin agus shuigh mé chun boird, nó bhí sé in am scoile agus shuigh mé chun boird. Dúirt mé leis an múinteoir, ní fhéadfainn é sin a dhéanamh, tá sé ró-dheacair, a mhúinteoir! Go bhfóire Dia orainn, arsa an múinteoir, cad tá ar siúl anseo? Táim chomh caoch. Ó! Chaill mé mo highlighter, ah, táim chomh caoch le gandal. Ná déanaigí dearmad ar sin, chomh caoch, ó, níl mé in ann aon rud a fheiceáil, ó, chuardaigh mé arís é. Chomh caoch le gandal. Abraigí amach dom é, chomh caoch le gandal, agus feicfidh sibh anseo é. Táim chomh caoch le gandal. Phléasc. Sin, phléasc sé amach ag gáire, nó phléasc sé amach ag caoineadh, nó phléasc sé amach. Maith sibh, cad eile atá anseo? Cad eile a d'aimsigh mé daoibh? Le chéile, Fáinne pósta, Fan go bhfeice sibh, Tá fáinne pósta agamsa. An bhfeiceann sibh seo? Fan go bhfeice sibh nó An bhfeiceann sibh sin? Yep, sin fáinne pósta. Ach, mar a fheiceann sibh, níl aon seod air. Seod, yeah. Níl aon seod, Ní chaitheann fir seoda. Fáinne pósta. Uaireadóir, Sea, an bhfeiceann sibh uaireadóir? Mamó, glaoitear, a huaireadóir, a huaireadóir, chaill sí a huaireadóir agus anseo chuardach, ní maith liom a bheith ag cuardach, ní maith le na páistí bheith ag cuardach ach an oiread is dócha ach scaití bíonn orainn a bheith ag cuardach i gcomhair stuff, bhuel sin é, fágfaidh mé. Fágfaidh mé an léitheoireacht mar sin, mar bhí go leor ann, nach raibh? agus tabharfaidh mé faoi arís an tseachtain seo chugainn. Anois, bogfaidh mé ar aghaidh agus scríobh mé síos seo díreach nach ndéanfainn dearmad air daoibh, an foclóir nua a d'fhoghlaim mé sa leabhar. caoch le gandal. Tá mé chomh caoch le gandal agus mhínigh mé sin daoibh, nuair nach mbíonn tú in ann aon rud a fheiceáil, bím, scaití, sin anois agus arís, sin focal álainn, scaití, scaití bíonn mé chomh caoch le gandal. Ó, an ceann seo, bhí mé ag iarraidh seo a mhúineadh níos túisce. Now, a chailíní. Bláthanna, bláthanna, bláthanna, bláthanna, tá bláthanna ann ceart go leor, ach an mbeidh sibh in ann a bunch of flowers a rá? Cén chaoi a ndéarfá sin?

Cheannaigh mé, cheannaigh mé corróg bláthanna do mo bhean chéile ar Lá Fhéile Vailintín. Is maith léi bláthanna. Hm. So, sin focal nua daoibh chomh maith. Féach, ná déanaigí dearmad air sin dom. Corróg bláthanna. Maith sibh! Ahm, corróg bláthanna. Tásc ná tuairisc. Tá sé sin beagáinín deacair. Níor tháinig mé ar an bhfrása sin go fóill sa leabhar ach beidh sé ann an tseachtain seo chugainn. Sin. nuair a bhíonn sé an-deacair teacht ar rud, an dtuigeann sibh mé? B'fhéidir go bhfuil an rud caillte agat nó nach bhfuil tú in ann é a fheiceáil agus is féidir leat a rá ansin, 'Chuardaigh mé anseo agus ansiúd ach ní raibh tásc ná tuairisc air. Ugh! Mar shampla, fan go bhfeice mé. Seo mo pheann, OK? Tá sé ar an deasc anois. Now? Ugh! An bhfeiceann aon duine mo pheann? Fan go bhfeice mé. Cá bhfuil mo spéaclaí? Tá mé chomh caoch le gandal scaití. OK. Tharla mé ag cuardach. An bhfuil sé le feiceáil ar an deasc? Níl. Níl tásc ná tuairisc ar mo pheann. An bhfaca aon duine é? Highlighter, peannluaí? Fan go bhfeice. Mar a dhúirt mé, An frása nua, Níl tásc ná tuairisc ar mo pheann ar an desk ach b'fhéidir gur thit sé ar an urlár, á, agus is ansin atá sé. Mo pheann, buíochas le Dia, mo pheann, tá sé agam arís. Leanfaidh mé ar aghaidh, ní fhéadfainn é a dhéanamh. Sin nuair a bhíonn. b'fhéidir, sum deacair agat sa mhata nó b'fhéidir roinnt léitheoireachta deacair á déanamh agat le do mhúinteoir, an dtuigeann tú mé? nó obair timpeall an tí, obair chisteanaí agus d'fhéadfá a rá le do mhúinteoir nó le do mham, Ó, ní fhéadfainn é a dhéanamh, bhí sé ródheacair. Nó i ndáiríre, sa scéal sin feicfidh tú an tseachtain seo chugainn, tagann mh, Mamó, nach ea? Mamó amach le stuf dóibh agus an freagra a thug na páistí di ná, Mamó, óóó, tá sé sin go dona, ní fhéadfainn é a ithe! Agus tagann sí amach le, níl fhios agam, le bainne searbh, ní bainne úr dóibh agus deir siad, Ó, a Mhamó, ní fhéadfainn é a ól! An dtuigeann tú mé? Tá sé áisiúil, an bhfuil? Ní fhéadfainn, sin ní féidir i ndáiríre. Leanfaidh mé ar aghaidh go bhfeicfidh mé. Ok, now, ar clé anseo, rinne mé seo daoibh chomh maith. Um, is iad seo, fan go bhfeicfidh sibh, a pháistí. Yes, is iad seo frásaí ó bhéal uh, as Béarla, ach an rud a rinne mé ná chuir mé Gaeilge orthu, ionas go mbeidh sibh in ann b'fhéidir comhrá bheirte a scríobh leis na frásaí nua. So phioc mé amach in the beginning, sin ag an tús, as Gaeilge, ag an tús, phioc mé amach remember when, an gcuimhin leat nuair a, sin don't I just, don't I just remember it, is liom is cuimhin, is liom is cuimhin, agus phioc mé amach wait until you hear. Fan go gcloisfidh tú! Agus cad eile a rinne mé? Ó, an focal seo, sin an Béarla agus an Ghaeilge dó sin ná leathan, leathan, agus seo an Béarla, an bhfeiceann sibh an Béarla ansin? agus an Ghaeilge dó sin ná caol, caol, maith go leor. Agus ag an deireadh. Feicfidh mé an ceann sin díbh. Agus an Ghaeilge atá air sin ná ag an deireadh, ag an deireadh. Now, mar a fheiceann sibh, bhí go leor stuif eile ann a theastaigh uaim na frásaí seo a mhúineadh díbh. Arís. Ag an tús. An cuimhin leat? Don't I just? Is liom is cuimhin. Wait until you hear, fan go gcloisfidh tú. An ceann seo, wide, leathan, skinny, caol, agus at the end, ag an deireadh, ag an deireadh. Bhuel, scríobh mé scéal beag díbh anseo, go bhfeiceann sibh go bhfuil, gur is féidir linn na frásaí sin a úsáid chun obair bheirte nó, más maith liom, chun comhrá bheirte a chumadh. Now, chuir mé seo le chéile go hana-thapa. Beidh sibhse níos fearr, tá mé ag ceapadh, ag déanamh seo, ach ní raibh mé ach ag iarraidh sampla a thabhairt díbh, a thaispeáint díbh. So, casfaidh mé an camera timpeall go bhfeiceann sibh. Seo Maria. Is í Maria carachtar amháin sa chomhrá seo agus tá Chloe ann. Is í Chloe, cara, Maria. Tá Maria ann arís agus feicfidh tú Chloe anseo agus Maria. So tosaíonn Maria ag caint agus an téama a bhaineann leis seo arís ná lá siopadóireachta. An bhfeiceann sibh an a ag an deireadh? Lá siopadóireachta, sin pointe gramadaí díbh. Ar aon nós, tosaíonn Maria. Chuaigh mé go Penneys inné. Ag an tús, Ó, sin frása a d'fhoghlaim mé soicind ó shin. Ag an tús, bhí sé ar intinn agam, sin frása álainn, bhí sé ar intinn agam, bhí sé, agus cuirfidh mé cámóg anseo, cámóg, bhí sé ar intinn agam, seaicéad buí a cheannach, ach ag an deireadh cheannaigh mé barr dubh, barr sin sórt geansaí dubh, rud a chaitheann tú ar do lámh agus ar do dhroim, an dtuigeann sibh mé? barr, cosúil le geansaí, barr dubh. Chloe, Ó, an cuimhin leat an barr álainn bán a bhí ann an tseachtain seo caite? An gcuimhin leat, an gcuimhin libh sin? Yeah, an cuimhin leat, féach, bhí sé anseo agam, an, cuimhin leat? Remember when, or do you remember? An cuimhin leat an barr álainn bán a bhí ann an tseachtain seo caite? An raibh sé fós ann? Thaitin sé go mór liom ag an am. Bhí sé chomh deas, thaitin sé liom. Maria, Is liom is cuimhin. Is liom is cuimhin. An cuimhin leat sin? Is liom is cuimhin, don't I just, is liom is cuimhin, is liom is cuimhin, ná déanaigí dearmad air sin, is liom is cuimhin, ach bhí sé imithe, bhí barr dearg ann inné a bhí róleathan, róleathan, rómhór, róbheag, tuigeann sibh cad is ró ann, ró, róleathan, bhí sé róleathan, bhí sí ró, Leathan, Bhí sé róleathan, an geansaí dearg, nó an barr dearg, ann inné, a bhí róleathan, agus chonaic mé ceann glas, a bhí róchaol, róchaol, sin pointe eile díbh, róchaol, an bhfeiceann sibh róchaol anseo? caol, an dtuigeann sibh sin? So. Is liom is cuimhin ach bhí sé imithe. Bhí barr dearg ann inné a bhí ró leathan agus chonaic mé ceann glas a bhí ró chaol. Is mór an trua go raibh an ceann bán imithe. Is mór is trua. Is mór an trua. sin. Óch, óch, óch, cloiseann sibh é i mo ghuth. Is mór an trua go raibh an ceann bán imithe. Bhí mo shúil air. Ach cén dochar? Cén dochar? Sin, is cuma. Is, is cuma. Cén dochar? Maria, fan go gcloisfidh tú faoi. Síle. Agus leanann siad ar aghaidh ag caint ansin faoi rud eile. Fan go gcloisfidh tú faoi Síle. So, arís, ón tús. Maria, Chuaigh mé go Penneys inné. Ag an tús, bhí sé ar intinn agam seaicéad buí a cheannach, ach ag an deireadh cheannaigh mé barr dubh. Chloe, An cuimhin leat an barr álainn bán a bhí ann an tseachtain seo caite? An raibh sé fós ann? Thaitin sé go mór liom ag an am, Maria. Is liom is cuimhin, ach bhí sé imithe. Bhí barr dearg ann inné a bhí ró-leathan agus chonaic mé ceann glas a bhí ró-chaol, Chloe. Is mór an trua go raibh an ceann bán imithe. Bhí mo shúil air. Ach, cén dochar. Maria, Fan go gcloisfidh tú faoi mm. Agus leanann siad orthu ansin ag caint. Bhuel, tá mé tagtha go dtí an deireadh, tá mé ag ceapadh. Bhain mé an-an-taitneamh as, chun an fhírinne a rá. Ahem, agus ná déanaigí dearmad, ní fheiceann tú r-, ní fheiceann sibh mé rómhinic ar na físeáin ach d'fhoghlaim sibh an seanfhocal.